igbo amaka ya kpọtụwa nke a bụ ya kpọtụwa n'oge nke ndị igbo eji m n'aka na unu ma onye nọ n'ihu unu taa aha m bụ ngozi nwosu ure di ya anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ akata eje eje taa wụ taa mana enwegasịkwara ndị mụ na ha nọ anyị ga-atụle ihe gbasara ọlụlụ di na nwaanyị n'ala Igbo anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị soronụ m oke mba
Igbo amaka Igbo amaka ndị Igbo amaka Igbo bụ oke mba
ndewo ndewo nwanyị ọma
ee ndị otu ibe m ama m na unu ga-echeta nna m a nọ ebe a unu echetere mgbe ahụ emere em elem ahịa ọkwado ọkwa rattlesnake ejoga m mmadụ na-anaghị mgba na mgba oge ahụ emere e rattlesnake onye a wụ Peter biko nụ ejike metu nnọọ o ee lọlọ ijeọma chukwu hmm. ọkwa nwaanyị chiziri echizu o zuru ka e mee o ha wụ ndị mụ na ha ga-anọ wee tụlee ihe gbasara ọlụlụ di na nwaanyị n'ala Igbo anyị biko a sị m ka m jụọ unu hmm, ihe gbasara ka m kelee ndị Igbo ah, kelee ha ah, Igbo ndị ọma na-ege ntị Igbo Igbo unu abọọla chi aha m wụ lọlọ Ijeọma Chukwu a m ekele unu ụmụ Igbo ndị e ji eme ọnụ ihe dịka unu akọkwana m n'ụwa ke m pụtara ụwa ọzọ m ga-apụtakwa ama abụkwa onye Igbo anyị abịala ka anyị tụlee ihe gbasara ịnụ nwaanyị n'anị Igbo ka anyị were ọnụ anyị wee kọwaa etu anyị si eme onye akọzirila anyị anyị dị ndụ ekelela m unu Hmm, obi tọrọ m ụtọ nnọọ n'ihe ị kwuru na ị bịara ka ị kọwa mụnwa wee na-achọ ịjụ unu na biko ọlụlụ di na nwaanyị n'ala Igbo ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị maka ị ma na kịta ụfọdụ na-ahapụzi omenala wee mewe omenelu mana ihe izizi m chọgodoro ịjụ unu Ọlụlụ di na nwaanyị n'Igbo, biko kọwara m ya ele otu ọ dị ka ọ bụ na ọ dịghị mkpa unu zagodo m nke a tupu anyị wee gawa na nke ọzọ ana m ajụ gị Lọlọ maka ị wụ nwaanyị ndewo ngozi nwaanyị ọma ọlụlụ di na nwunye dị mkpa n'ala Igbo maka Chineke kere eluigwe na ala ekeela di na nwunye kpọkwa nna nwa Adam kpọọ nke ọzọ Iv so ndị Igbo kwanụ ndị eji eme ọnụ ọlụlụ di na nwunye dị mkpa n'ala Igbo maka na na enweghị di na nwunye aga na-amụta nwa ụmụ Igbo agaghị abawanye anyị ga-anọkwa nọrọ otu ahụ so ọ dị mkpa na enwere di na nwunye n'ala Igbo otu Chineke si kee ya na mbụ biko eh, maazị Ejike ihe o kwuru ọ wụ eziokwu ee eh, eh,
ebe o si dị ka ekwechaghị m ihe o kwughe hmm. Chineke kere adam na iv sị na ha bụ di na nwunye ọ sị na onye a bụ nwoke na onye a bụ nwaanyị
ọ sị ha gaa n'ụwa ka ha gaa mụọ ụmụ baa ụba mana n'akwụkwọ nsọ n'eziokwu o nwere ebe ọ sị na onye a ga-arapụ nne ya maka ife a ka onye a ga-eji rapụ nne ya rapụ nne ya wee gbakwuru onye a fa bụrụ di na nwunye ịnụ di na nwunye n'ala Igbo abụrọ maka na ị jụrụ ajụjụ a ka o ji wee dị ha anụbago ya wee mụọ gị mụọ mụnwa ọ ife anyị fụrụ kedu ife anyị ji ekwu maka ịnụ di na nwunye ee ụka anyị na-eje n'ụbọchị taa na-asị anyị ofu nwoke ofu nwaanyị mana anyị ma na ndị nna nna anyị fa nụrụ nwaanyị ofu nwoke ụmụ nwaanyị akwụwa ya n'azụ ka na mmadụ karịa akarị mana ajụjụ eji bụ ịnụ di na nwunye ọ dị mma ịnụ di na nwunye dị mma ka anyị sizie ebe a chere arụ wee marụzie ife dị na ya bụ ife achọrọ m ịma na ihe ị na-ekweteghị na ihe m kwuru ọ bụ na ihe i kwu ka m na-ekwe kwuo kọwara m ihe m kwuru ee cherenụ cherenụ ka m ka m ka m banye n'okwu a ebe m si sị na m kwetere na ihe eh, maazị eh, ejike kwu ugbu a wụ na oge ị na-akọwata ị sị na adam na iv hmm. na emere maka ka a lụọ di na nwaanyị na ma ọ bụ na alụghị di na agaghị amụta nwa mụ wee chọọ ịsị mba na m ekwetaghị na nke ahụ n'ihi na enweela ọtụtụ ndị mụtara nwata na-alụghị di ọ wụ eziokwu ka ihe m na-achọ ịkọwata bụ na mbụ ka o bidoro o bidoro na hmm. mbụ o si na chineke kelee mụ na gị abụọ bido ọlụlụ di na nwunye si na adam chineke kere ka ejike si kọwaa hmm. o kere nwoke kee nwaanyị kpọọ ha di na nwunye so ọlụlụ di na nwunye dị mkpa n'ala Igbo dịka iwe ewena gị ọ kpọrọ fa di na nwunye ka anyị ghara ịghọta ọ sị na ha ga-eji ọ sị na ọ dịrọ mma ka nwoke nọdụ sọsọ ya maka na ife anyị na-achọ ịkọwa ife a bụ oke anyị nwa mma ọ bụghakwa na ọ wụ anyị macha ihe niile na ihe anyị ji ekwu ya bụ anyị kwucha ya ndị nọkwa n'ezi esorokwa anyị tụlee ya ee na mụ na gị nọ ebe a abụrọ na anyị bụ ọkachamara n'ihe dị na ịnụ di na nwunye anụ m ihe m ji ekwu bụ na anụ m nwaanyị maka na a sị nụa nwaanyị amanụ m maka gị nwa ihe i ji nụọ nke gị ọ wụ because na akwụkwọ nsọ sịrị na ị ga-anụ ka ọ na-eme anụ o nwere ife o kwupụta sị i si nụọ maka na ịnụ di na nwunye ka e ji amụta nwa ndị na-anụrọkwa di na nwunye mụta nwa gịnị mezi ụmụ fa ọ bụrọ ụmụ ị gaghị anwụchu nne m eziokwu ka ị kwuru ya ịhụnanya ejike kama na ihe unu kọwara ugbu a bụ mm. ịlụ di na nwunye dị mkpa ọ dị mkpa otu esi lụzie ya

mana ndị nna nna anyị ha na-ekwu na ọkwa nọ na mba na-achị n'olu n'olu n'usoro n'usoro ka anyị na-eji nwaanyị eji alụ nwaanyị anyị mana iji kwụ ụgwọ isi nwaanyị ụgwọ isi nwaanyị anyị anaghị agafekwanụ ofu akpa ego o si n'akụkụ i si wee nụọ nwaanyị dịka n'akụkụ nke m bụ ekwulọbịa ịnụ na nwaanyị na be anyị adịghị ọnụ ọ bụrụ na ọ gara aka onye nwere ego na-emere ụmụnne nwunye ya ihe ọ dị suppose imere ha otu akpa gị ha ọrụ ma otu akpa gị osi nne ị ga-eme otu akpa gị ha ọ bụrọ na maka ị chọ ịlụ nwaanyị ị gaa zuo ohi ị bịa ịnụ nwaanyị ihe a ga-enye gị ga-akwụ abụghị ọ dịghị ọtụtụ a ga-enye gị dịka otu aka gị ra ịlụ nwaanyị n'ala Igbo anyị adịghị ọnụ mana ọ wụ ụmụ usoro usoro ya ihe na-emezi emezi ka ọ dị ọnụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị mee the necessary things dị suppose ime gị kpọrọ nwunye gị ọ dịghị compulsory na ị ga-eme ihe niile bụrụ elu na ala before ị lụọ nwunye ebe ee ha nụgoro nke a ihe ọzọ m chọkwara ka anyị tụlee bụ ọ dị mma na ndị na-achọ ịlụ ee di na nwaanyị nke ugbu a ha anaghị achọdị ịchọpụta ebe onye ahụ si ha hụ nwoke na-aga ebe ọ na-aga ha sị na ha ahụla onwe ha n'anya lụrụ okwu agwụ mana eji m n'aka na mgbe mbụ na a na-achọpụta jụọ ajụjụ mara ma ihe ziri ezi tupu a na-aga ọ gịnị butere nke a kịta
ndị be anyị sị na ajụghị ajụ ya ajụghị ajụ eri na-ebute ayaghị aya anwụ Ya, mgbe anyị kwugo ihe ke nne m na ebe obodo i si na obodo onye a si anyị macha onwe anyị a na-ajụ ihe a na-ajụ njụ ị sị na ị chọrọ ịlụ nwaanyị nna gị na ndị ebe ka ụnụ ga-aga sị gị o nwere onye ị hụrụ ga-ekwu ha gaa jụọ ka ị na-ajụ njụjụ n'ebe nwaanyị ka a na-ajụ njụjụ n'ebe gị n'ihi na o nwere ka o si wee dị mana ihe mere ugbu a bụ na oyibo bịazi nwatakịrị nwaanyị pụọ o biri n'obodo dị ka Lagos sọsọ ya bi a nọkata ofu mbọchị ọ bata sị nna ya daddy afọrọla m in love ahụrụ m my love gịnị bụ nke ị na-azụ love bụ nke ndị bekee nụ na ya hụrụ nwoke na ya- na ya da- na ya hụrụ somebody ya hụrụ na ya n'anya. hụrụ mmadụ n'anya ya hụrụ mmadụ n'anya
ọ kwa ọ na-abịa ịgwa nne ya ahụ ọ sọzikwa afa ị na-ekwu ọnụ kwara ọ sị gị na ihe a wụ ebe obi ya dị mana o nwere ihe m kwu sị na ajụghị ajụ eri na-ebute ayaghị aya anwụ mgbe gboo a na-ajụcha njụ jụọ kedu ka ezinụlọ a na-eje dị ezuga ha ohi agbaga ha ama ana ha eme ihe ntụtụ o nwere ọya dị n'ezinụlọ anwa a na-ajụcha ihe niile mana ihe mega kịta a bụ anaghịzi na-ajụ wee bute na ajụghị ajụ e, eri wee bute ayaghị wee na-anwụ ee ọ bụ gịnị kpatakwanụ o ji wee dị otu ahụ ugbu a biko lọlọ achọrọ m ka i tinye okwu maazị ejike ndewo m ga-asị na i kwutachala ya mana m ga-etinyekwa ọnụ ọ bụ ya ka i ji nọrọ nga
ee aga m asị ndị be ka anyị sị ụwa emebiela hmm. ụwa emebiela ahụ emebiela hmm. chai elee kpa nwa agbọghọbịa nwa okorobịa ga-eji biri na mba hụ nwaanyị ụzọ ọ ga-akpọrọ nwaanyị jee jụọ ọ ga-akpọ ndị be ke ya shị e nwere nwaanyị m hụrụ o nwere ewu ojii m hụrụ ma ewu ọcha kpa e ji ekwu ya ebe ka anyị ma jekwala jee jụọ ihe gbasara ewu kala nọrọ a Lagos nọrọ a Kaduna nọrọ a Sangasa obodo oyibo hmm. kpọrọ nwaanyị lụma ọ wụ ihe m ji si ụwa emebiela because o nwere mgbe eji ajụ alụcha nwaanyị ajụ ha ajụjụ ahụ ya na aghọ ọcha nwanne alụọla nwanne ya ị marala kpati ode meme nwanne ji alụ nwanne ya anaghị asị he ala arụọla hmm, ọkwa e nwere ihe a na-asị na a na-eme ma nwanne lụọ nwanne na-egwuregwu acha maazị ejike ọ wụhụchakwa ka oshi ma ọ wụ akwụna akwụna ọ ihe ndị ọzọ mm. o nwere ihe bụ ihe eji ajụkarị ajụjụ ahụ bụ nwanne ghara ịlụ nwanne ya because nwanne lụọ nwanne ya ala arụsọla alụ ọ rụọla so ọ dị mkpa ụmụnne m na ụmụnna m ahafụkwala ihe gbasara ihe bekee nwa anyị nọ nga emega si anyị bi Lagos anyị bi Amerịka anyị bi UK

rie oke si ajụ ala si agaghị arị otu nne otu nna ọ nna na-ajụ ma ihe gbasara eji ha ezi osi eji ha e, agba ara eji ma eji ha eme ntụtụ ma ọ wụrụ ejike ma eji ma e, mana ihe ndị ahụ eji ihe ndị ahụ eji ajụ ọ dị mkpa ọ dị mkpa nna ekwekwala omenala anyị tiga anyị nsogbu anyị aga afọ ime nwanne na nwanne a na-alụkwana nna na amụkwa mụọ arụ arụ eme ala arụọla mhm, ya bụ agaghị ahapụ omenala wee mewe omenelu agaghị ahapụ omenala mewe omenelu mana chekwa o o nwekwara ihe ọzọ ọkwa ịma na e nwere ndị na-aga gbaa maka ajụjụ ajụta abịa gwa nwata si a taa agakwala nga nwata eshi ọnwụ si na ọ ebe ọ chọrọ ịga o nwere ihe a ga-emeta n'ụdị ihe dị otu a ihe dị na nwata ịjụ ma ọ kwere ekwe ma ọ jụrụ ajụ bụ maka na ha na-echezi na ha bu nna ha ụzọ wee mụta diọkpara na ihe okenye nọ ana wee fụ nwata rigoro enu ọ ma afụ ya kedu ife anyị ji ekwu ife a anyị na-ekwu ya maka na ọ dị mkpa na ihe nne gị na nna gị ji wee bụrụ gị ọgwụ- bụrụ nne na nna gị bụ na ị ga-aka ha wee nwee akwa ọfụ mana ị gaghị aka ha wee nwee akwa ochie ọ bụ eziokwu and akwa ochie a bụ ebe a ka amamihe nke ụwa dị mana anyị pụtazi anyị asị na nne anyị na nna anyị amazi ihe maka na anyị mere gịnị anyị pụrụ ọrụ oyibo oyibo gbara ara agbawazi anyị anyị emewezi otu o si sọga anyị Hmm. o zighi ezi nke ị na-asị na ọ mụ sị na a na-ajụ ajụ maka ife a ọ bụrụ m jụ ọ o so n'ihe omenala igbo kedu ihe anyị ji ekwu ihe a ihe anyị ji ekwu ya bụ na nne na nna nọ ka anya na ntị nwa ha na-ahụ ụzọ nne mara na ha chọrọ ọganihu e, e, e, e, ya bụ em, ịnụ di na nwunye na ọ bụ nke a ga-anụ taa echi ọ bụrụ na ọ bụrụ maka nke a ọ bụrụ maka nke a sị na agbasara ha o nweghị onye o ji atọ ụtọ o nweghị onye ọ na-adị mma n'obi na-apụta echi a sị na nwa ya nụrụ di na nwunye gbasaa ọ dị ha mma
ndewo ndị be ke anyị ji asị anụ anụ akala ji egbu okii hmm.
ekwuo ekweghị egbuo nwata hmm, agwakwanụ gị gị anụ ji egbukwanụ nwaakịrị nga ahụ nne gị na nna gị jere jee jụụ ahịa gbasara ebe ahụ a chọrọ ịlụ gị a na-akpọhụ aga akụkụ ndị mụrụ gị nne gị para afọ ime gị nine months biko cherekwa cherekwa ọ wụ nne na-eje ajụfụta ka ọ bụ nna nna nwee ike ije jụfụ a ndị be ke unu nwee ike a- ndị be ke anyị ije jụfụ unu abịa kpọọ nne gị gwa ya sị lekwala ihe mega ebe ị chọrọ ije ọ gaghị enwe isi a na-akpọ gị gị efufu gị isi ihe ọwụla ị na-agara ọ wụ aka gị ihe ọwụla ị na mera ọ nọ gị isi o nweghị onye ga-akpọ gị sị gị mgbe ọ ga-esu agaghị asị gị anyị dọrọ gị aka ntị ị sị ọ naanị ịhụnanya lọvụ lọvụ egbuo m o gbuokwa nna gị ka edowe ya nga ahụ, hmm.
Igbo ndị ọma na-ege ntị unu aṅụnanụ ngwọ na nkwụ na-abịa oke mba Igbo amaka Igbo amaka
ajụ ajụjụ gbasata nwaanyị ị chọrọ ịlụ ọ ihe kwesịrị imenụ
ma ọ nge nwaanyị chọrọ ịlụ nwoke ị ga-ewepụtakwa oge jụọ ajụjụ
nwoke ọbụla tụpụtara na o rugo ịlụ nwaanyị ị gwa ndị nwe gị ị ga-ejegodu n'ụlọ wee gwadụ ndị nwe gị sị lee onye ị fụrụ ị chọrọ ịlụ ị kwesịrị ịma ụdị ezinụlọ ị na-aba dịka otu o si wee dị mara ma onye a
famili o siri pụta ma ọ- famili ndị osu makwanụ famili ndị a kpọ diala ọ bụrụ na ọ bụrụ na ezinụlọ nwaanyị na-agba akwụna akwụna adị anọdụ n'aka nwoke em, ọ bụrụ na anụsị- ọ mụsịa ụmụ ọ bụ eziokwu ofu n'ime ụmụ ya n'ime agara na-ebi ndụ dịka otu na-azụ edu o so n'ihe kpatara eji ajụ ese na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụmụ akparamagwa dị iche iche nke kwesịghị ekwesị ọ bụrụ ma ihe na-eme ya wee mewe ya o nweghị ihe ga-ajụ ya gịnị na-eme gị
oke mba ndewonu unu anụlanụ ya ka anyị si wee na-adọga ya ọ ga-adịcha mma ehe nwada abịakwala m ọzọ o oriental brothers nke ọ bụla ọ bụrụ nnọọ eletara abịala kpara m mana ọzọ nke a m chọrọ ikwu ugbu a hmm, mm, onye ọbụla ọ dabata ya asịkwana na ọ maka na ọ ya ka m ji wee na-ekwu ya bụ ihe na ọkwa ka m kwuo ya ka ndị mmadụ wee mụta chakwa mma nke ị na-ekwu na-enye anyị adịchọ na ama m na ka ị gwa ya
anyị nọ ya onwe ụjọ jiri bụrụ ihe m chọrọ ịjụ ugbu a mm. ịma ihe gbasara alụmdi na e mee a sị sị weta akwụkwọ akwụkwọ a na-ede ihe e ga-eji wee lụọ bikonụ o nwere ihe na-agbagwoju m anya na ya bụ akwụkwọ erega nwaanyị ere di ka ọ bụkwa ka ha lụọ wee nọrọ n'udo maka na eweta akwụkwọ eji alụ nwaanyị were dowe ihe ị ga na-ahụ wụ ntọrịka

awụ m onye owere ịkọwara ọrụ m ọfụma ọkwa ya nụ ihe m sụga kemgbe ndị owere mere ha gị niile emere hụ gị niile ana m ekwu ya maka ihe a na-eji eme n'owere jụrụ ihe gị ajụjụ gbasara zaa dị ajụjụ alụlụ di na nwunye arị onye ị ga-afụ a nne ya na nna ya zụchara ụlọ akwụkwọ zụọ ya gaa na alụm ya ga kpọrọ ya ọkpọrọ ọkpọrọ
biko omenala dị iche iche hmm. ndị owere sị gị chọrọ ịlụ nwaanyị ga-abịa kwuosa gị chọrọ ịlụ nwaanyị jikeresa gị chọrọ ịlụ nwaanyị ị ga-esi ebe isi gafee ah. cherekwa ọkwa ị sị na ọkwuo oche ị chọrọ ịlụ mana ọ wụ na ị chọrọ ịzụrụ anyị ejila erele onye ọbụla onwe onye eji ere rị ma onye ahụ arịa atụrụ akpọsa ahụ gị ime ahịa ndị owere ji eme omenala ke ejiri mara ndị owere omenala ejiri mara ndị owere wụ gị chọrọ ịlụ nwaanyị gị ejikeresa gị chọrọ ịlụ nwaanyị enwekwa na mmemme ha eji eme ha gbasara ịlụ nwaanyị egbu ịlụ nwaanyị awụhụ enwere enwere nwunye nwaanyị ya nọ na-ekwu okwu ya sị chai ndị owere ndị igbo ọ kpọhụdị ndị owere ọ sị ndị igbo ji alụ nwaanyị mgbe akajara ha akaja si ahụ m ihe ikwu mana eziokwu ka o kwuru ọ na-atụrụ asị biko lekwala anya nne biko ewena iwe biko biko ana m nna ha nakwa ị na-ekwu okwu na-eme aka na-eme aka kedu ihe na-eme ihe unu dere chere ka otinye isi eregeghe mmadụ erege ị sị ụnụ gaga skuul ọ wụ sọ ụnụ ọ wụ sọ ndị ebe ka ụnụ zụga ụmụ ha n'akwụkwọ biko maka na a sị na ofu aka rụta mmanụ m chọrọ ime ka ga ngozi mara mụ owere nwere omenala ekwekwala maka ọya ọzọ oke memesiala ọnụ m ihe a na-anụrụ nwaanyị bụ ka igu na igu wee nkwụ na nkwụ gba ka igu na igu wee metụta ọ ka ndị Igbo si ekwu ya ihe e ji kwuo ịnụ nwaanyị a sịrọ ire nwaanyị asịkwa m na ndị owere rege nwaanyị o mm. adịkwa ama ama ndị owere nụkwa ihe m kwuru mm-hmm. kama na ihe a na-ede edekatazie onye ọnwụ gada eje anụ nwaanyị ọnwụ ya anwụgodu before ya na-eru nga ọ lụga nwaanyị ọnwụ chere m abịa chere m abịa chere m abịa ọnụ dị mma ọhụ ya otu ede otu otu ede maka ọka were na ala ọ ga-akpa ọkụ na ala anyị mara mma mana ọ wụrọ nụ sọ ụnụ ihe anyị ji ekwu ọ kwa ị ma na owere so n'igbo ọ wụ naanị ndị owere ma owere bụ igbo owere bụ igbo eh. ọnịcha bụ igbo eh. ụmụahịa bụ igbo ah. eh, arọchukwu bụ igbo ọgwụ bụ igbo bụ igbo mm. ihe anyị na-ekwu bụ udi bụ igbo kedụzi ihe kpata na ihe a na-ebo nwoke ọ ga-eji abịa anụ nwaanyị kpatazie na ọ bịa onye dị afọ iri abụọ iri abụọ na ise ọ na-echesọ mgbe ego juru ụlọ maka na e debe ihe a na-ededesịa ntọrị ka o nwere nke anyị gara hmm. anyị zaga ezi anyị kwụọ ụgwọ na anyị zara ezi ka anyị wee bata ebe anyị bịa ịlụ nwaanyị anyị bịara ebe elekere e, e, e, anọ anyị zaga anyị akwụtala ụgwọ ezi ọ na-akụ elekere isii m asị ya na aga m alawazịa ọ bụta na achụ na ha mechaa ha ezutezi anyị ebe anyị nọ aṅụgha mmanya ị ghọtara mana e nwe ofu ife m chọ ka anyị ghọta hmm. ndị ndị Igbo na-enebanye anya na ya bụ ife maka na ị bịa ọ sọkwa unu na-ekwe ọ sọ unu ekwu na a hapụ ikwe o mezi ụmụ agbọghọ anyị ada anụ dizi na-agagharị and ọnụma ju fa iru wee na-ewutekwu mụwa na ọ bụkwa na o nwe ka o si a ga-esi nyekwu anyị nwa nụgoro anụ e werukwu ụfọdụ wee meziere anyị ka anyị nọ ịbụọ ịbụọ ka anyị mara ma ọ ga-adị mma butuo n'ọnụ ihe ngozi kwuru sị ọ ihe mere ndị owere ejila alụla ọ wụ ihe okwu iwe onye gwara ya n'otu etibala m okwu ọ wụ ihe okwu omenala ngozi ihe chi m agwa gị wụ ihe anyị eji eme omenala anyị wụ gị chọrọ ịlụ nwaanyị enye gị ihe ị ga-ewe a ị ga-ejikere jikere bịa lụọ nwaanyị gị lụchakwa nwaanyị ahụ ị lụchala because gị lụma nwaanyị ahụ kpọrọ ya ala nna gị ee ga-akpọ gị kweghị m ịlụcha nwaanyị a na-alụcha nwaanyị alụcha n'ala Igbo a na-alụcha nwaanyị alụcha ihe eji na-alụcha chere m abịa ọ n'ọnụ gị ịsị ịlụcha nwaanyị a na-alụcha nwaanyị alụcha ịlụ nwaanyị bụ ime ka ezinụlọ naabọ bụrụ otu ọwụghị ịlụcha nwaanyị ahụ kpatara ụmụaka ibe anyị ji awụ ụnụ nacha ha ihe ụnụ na-ana ha agwa gị bịa mbọsị ị ga-abịakwa ị ga-agwa anyị ka anyị mara na ị na-abịa ejikwa nga ụgwọ ha ihe ekwughị ha ọwụkwa m kwughị ị marala na omenala Igbo nwaanyị yọma ebe nna ya ma alụọ ya omenala ndị Owerri because omenala ụnụ akwụkwọ omenala Anambra nna m alụọ nwaanyị kpọrọ nwaanyị lakpuo hmm. nwaanyị ahụ yọ ha ayọ sị ya alụma sị ya alụma ị mara na sa ihe niile ahụ ụnụ si anyị eji ede anyị eji ana ụmụ nwoke anyị si nwobi alụ nwaanyị a gakwa akwụghachicha ihe ndị ahụ hmm. kpa ahụ i siri kwụọ ya o nwere ndị nna m nwoke asị ịhụ na nne m nwa m nwaanyị gerekwa ihe niile a ndị ọga anyị were agakwa m achọ otu ngafe ịga ya gị mee anaghị e ga-eji chụọ ahịa gị anyị ga-enyehụkwa gị ihe ndị ahụ ihe anyị eji eme n'ala Owerri ji enyere anyị aka mm. o ji enye aka o nwee onye anyị ji egbu o nwekwanụ onye ọ nabigara ma enye gị ihe ndị ahụ asị gị wee a ọ nabigahụkwanụ gị akpọrọ nwaanyị gị lakpuo o nwere ihe i kwuru sị ejila alụchala nwaanyị alụ ọ wụ eziokwu mm. ewe ihe ndị ahụ edere sị lekwa lekwa lekwa lekwa ihe ndị e ga-ewe ngala nga ọwụla aka na ọgbado ọgụ ga-ewe ihe ndị ahụ biko ya bụ na nna anapụ gị okwu n'ọnụ ihe anyị na-ayọ dịka ndị pụtagolu na-apụ mba na-abata maka na asị na onye njenje ka onye isi awọ ihe ama bụ biko n'ebe mụnwa si bụ Anambra ụmụ ojii anyị edebanyago onye n'ime ya, wee kapụsịa gbubisịa burasịa ụmụ ihe a na-akpata na ntutu ga-akwụ nwoke ọtọ na nwoke na-achọzi ije nụ nwaanyị ọka nka ofu abalị chere m abịa nwe ebe m na-aga anyị kakwasịsịa ya ịkụ aka n'ụzọ bụ omenala maka na ọ na ị kụrụ aka n'ụzọ ka ị ga-eji sị biko o nwere ofu nwa ewu ọ ka e si ekwu mm. mana kịta a dị ekwukerezi ewu mana ọ sị na o nwere ofu akwụkwọ mara mma nke ndị bekee kpọga flower ya hụrụ ya chọrọ ịbịa kara ịkakwasịa ya oge ụfọdụ maka na ịgbaji aka ọ na-eme a na-emekọdozi fa ncha ma ịkụ aka ma ibu ego ma ime ihe nwaanyị a bịa n'ụtụtụ e megide oge ụfọdụ kịta a na-ejikọzi ha aka ọnụ ofu mbọsị a ka o wee mee gịnị ka o wee dị mma maka na onye nwa sị were ka be gị dị ka i wee mara ka be m dị ụmụ okorobịa anyị anaghị anụ nwaanyị gboo maka ụdị ha na-eche na ọ bụrụ na o wuberọ agadaga ụlọ goo ababa moto hmm. na ọ gaghị anụ nwaanyị mana ụmụ ndị agbata obi anyị ụfọdụ na-abụ arụ iri na ise arụ iri na asatọ feje dokwasa ofu nwatakịrị nwaanyị iyi kpọrọ kpọnara nne fa ma nna fa anyị nwa pụtazi n'arụ iri atọ na ịnọ arụ iri anọ na ise nwa ga-adị arụ ise gị na onye nwa pụta ọ kpọrọ gị na-eje agbamakwụkwọ nwa ya ọ naghị atọ anyị ụtọ biko a sịkwana na mụ napụrụ gị okwu n'ọnụ ị hụrụ nke ị kwuru ugbu a ka ọ dịwa maka ụbọchị ọzọ mana nke ahụ bụ okwu ọzọ anyị ga-atụlekwa na nke ị sị na e, e, ị lụọ nwaanyị lụọ ya mgbe ọ dị ntakịrị e dogide dogide nke ahụ bụ ụbọchị ọzọ ka anyị ga-ekwu nke ahụ mana ihe m ji wee achọrọ m ịgwa nwanne m nwaanyị ihe m ji wee kpọta Owere kpọmkwem aha n'okwu a wụ ị ma

o nweghịkwa onye Owere nọ ụyọ sị ihe mere alụla di wụ sị ihe ewe alachi e ji alụ ya rị ahụ hmm. ihe nwee ike ime ya alụla di wụ agwa ọjọọ agwa ọjọọ maka ndị niile nna anyị nna m mụrụ anyị ụmụ nwanyị ise ụmụ nwoke abụọ hmm. ozugbo anyị alụchala di mụchaa nwa anyị na ụyọ nna anyị o nwe ke lọrọla ị na-ekwu maka agwa ọjọọ wụ ihe e ji eme nwaanyị agaghị alụ ya because ebe ke anyị a sị onye ọ wụla o nwere ihe maazị Ejike kwuru sị kpakpa gị ha kpalakpa ọwụla akpa gị ha ewe akwala list ahụ anyị ihe e ji emenwu eleme onye ji bịa bịa ịlụ gị anyị amara ma ụkwụ o siri ike kpa ahụ ịha kwa a ga-eji mee na gị hmm. ọ anyị eji emebe ka anyị abịa jụma ele ihe ọ gụrụ ọwụ ụrụrọ ihe niile ewu ụrụrọ ụkwụ esighị ike ụkwụ esighị gị ike eme na gị ebe ihe bụ ụkwụ o siri gị ike ah, olee ọdịmọtụ ị ga-aga ike ikwere maka gị lala aga m ekwe ọ nwere ihe i kwuru ugbu a okay e nwere ihe m chọrọ ịjụ ị sị mba ajụla m Mbanụ, mba, a nwere ihe jụmanụ i kwuru ugbu a ele ha. tupu m eche ị sị ma ụkwụ o siri onye ahụ ike then unu abịa jụọ ele ihe ọ gụrụ ị nụrụ ya ya bụ na ọlụlụ di na-abụ ụnụwụ a ga-ebu ụzọ amara ihe ọ gụrụ edetuo ya ka e wee mara ma a ga-ana ha mba ji iri na itenaanị ka ọ bụ itoolu ọkwa ọkwa ya eji emebe ka anyị

ụkwụ shiri ike ndị ụkwụ esighị ike ihe anyị kwuga wụ na ụmụ agbọghọ anyị ha awa Owere ha awa Ọnịcha ha awa Ụmụoji ha awa Abatete na ha chọrọ ihe anyị na-ayọ ka anyị were ohere a wee mee ka ndị be anyị mara na ọ dị mkpa na ha aba na be di ha ihe dị mkpa bụ na ha aba biri n'udo ọ bụrụ ego one e mere n'isi ha o nwere ndị ga-abụ abịa kpọsịa ya bụ ego nwaanyị hmm. ka o wee bụrụ na omenala na-emezu ya ọ bụrụgodu na puku naira ka e kwuru ọ metụ ya aka gbam o wepụ
e, e, e, ten naira n'enu ya ọ sị ndị ọgọ m werekwanụ nke a na ife anyị chọọ bụ unu rue ka unu na nwa anyị biri ọfụma kedu ihe o gosi o gosi na ya ekwetago na nkwụ na nkwụ ee e, agbago n'igu n'igu ga-emerịta maka ihe dị n'ọgọ bụ na a mara aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nni ọgọ abụrụgo ezi na ụnọ gị ma nke nwoke ma nke nwaanyị ọ ya ka o ji abụ abịa na anyị Igbo asị ezi na ụnọ ezi na ụnọ mana a ma na nke emechaa na nke a ga-abụkwa okwu anyị ga-ekwu na ekene ndị Igbo bụ kedu maka ezi na ụnọ gị ị ghọtara ọ ya kpata oge ụfọdụ nke a m kwuo ya na ụfọdụ ga-achị ọchị oge ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke pụọ a na-asị anyị kedu maka ezi na ụlọ gị nwekwa ka ọ ga-esi dara gị na nwaanyị gị ị sị ya yes na ị ga-aka gị na ndị ezi metụ na ịbatakwa gị n'ụlọ otu ama nnọọ ihe ị ga-elenụ m anya
Igbo ndị ọma na-ege ntị
kedu maka ezinụlọ mbọsị ị ga-ekwu okwu ị ga-ahụ na ndị Igbo ga-atọ ya ọnụ gị nne maka o ji anyị nchara ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị mm. maka ezinụlọ ya ọ bụrọ mụwa bidoro ya ekere mụrụ ndị Igbo ee eh, o nwekwara ihe ọzọ m chọkwa ka anyị tụle na ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara ị hụrụ ọlụlụ di na nwaanyị a na-alụ a bịa bute onyonyo onye ahụ dowe a sị na onye ahụ anọghị ya ma ọ bụ na o nwere otu ihe siri mee ọ wụrụ onyonyo ọ ihe ziri ezi kedu ụbọchị e ji wee bidodu wee mewe ụdịrị ihe a biko achọrọ m ka eh, maazị eh, Ejike biko tinye ọnụ etu i si ekwu ya dịka a ga-asị na ọ jọka ọ na-abụzi ihe ọma na
oyibo ụgba n'anya anyị ejebe ọrụ oyibo m ma-agwa gị eziokwu ndị nna anyị fa na ndị nna anyị fa n'oge na-eterọ aka nwee ndị jere ọrụ oyibo na Zaria Kaduna Kano Enugu ọ bụrọ fa nọ mbọsị a kpọ e, e, ego n'isi nwunye fa onye ọzọ nọchitere fa ụfọdụ ka ọ na-abụ e mesizie ego a e tii fa na train o jebe ya wee cherụzie ya na ihe ndị oyibo na-akpọ train station ebe ụgbọ train na-akwụsị ọ pụtakwa o werụzie akwụkwọ ma foto ya pụta ya ọ kwa mbọsị a ka ha na-afụ di na nwunye ya bụ na ihe na-akọwa kịta bụ ihe ziri ezi chere ka m bịa ana m atọ ntọnana ma o ziri ezi ma ọ na o zirọ ezi bụ ihe ga-aba anyị neba anya anyị aghọta na oge ụfọdụ na-aka ame azụ mgbakụ na o nwere onye ti ife ti e, e, e, mgbada ka ozi meghara ịpụ ya n'imi ọ bụrọ hmm. oge oge ọbụla ka a na-anọ dịka anyị na-ekwu kịta ụgbọelu dị na nke na ugbu a ọ dịburọ mbụ a na-eje obodo oyibo America Australia anyị kene chineke ife onyonyo ị na-ekwu okwu ya mgbe a bụ e see foto e were e, ife a na-akpọ onyonyo foto n'ọnụ oyibo e wee gosi e nwee ike egosi gị isi ya ị mazi ma ọ dị mkpụmkpụ ma ọ dị ogologo oh. mgbe ife anyị na-akọwa ife a bụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ abụrọ n'ọnụ m ka ị ya-anụ ya na ọ bụrụ ma ị sị m kedu mgbe o bido amarọ m achọrọ m ịnụ ya n'ọnụ gụ mm. maka ka igbo ndị ọma na-ege ntị ka ha wee mara ma ihe ziri ezi ma nke na-ezighị ezi ihe ị ga-eji chere ka m bịa nna m ihe ị ga-eji ghara ịsị m m ma-eji ghara ịsị gị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ bụ na anyị atọgbọgo ya n'ọgbọ ihe anyị na-ekwu ebe anyị bụrụ anyị kwucha obere ndị Igbo ga-etikwu ya ọnụ soro anyị kwuo okwu ebe ọbụla ha nọ ọ ya ka anyị ji ekwu ya nsị ee ọ ga-ama m n'akụkụ m sị mba ọ ga-ama m n'akụkụ maka na ekwu m ebe a sị na ya bụrụ ọkasị marụ na ife anyị ji nọdụ ebe a bụ na anyị nwere isi ọma wee nọdụ ebe a na-atapịa okwu etu anyị si atapịa ndị ọzọ ga-esokwa ebe fa nọ maka ife anyị na-ekwu ndị oyibo na-asị na discussion ee eh, ee eh, nkata ka a na-akpa anyị kpasịa ebe a ndị ọzọ ga-akpakwu ya ebe fa nọ eh, maazị ejike na lọlọ ngọm o nwekwara mgbe m jiri ihe niile a na-emekwa o nwere mgbe anyị nọ na-eto mama anyị ha bịa ha asị ị hụna nwaanyị ahụ gaga ebe a anyị asị eh, a nwaanyị a mgbe ọ lụga di di ya di ya ahụhụ ya anya ma lụma ya hmm. ya bụ na ihe emeweghị taa ọ wụghị ihe taa hmm. e nwere otu ị ga-esi yọọ ụyọ mgbe eji eme omenala maybe unu bịara iri ji ma ọ gịnị gị abịa nyere aka na-eclean na-emechacha na-emecha na-esi ihe ka ị na-eme ihe ndị ahụ sị gị onye a rịkwanụ mma nwa m nọ ụzọ ije ịlụma ya marakwa na ọ hụbe onye nọ ụzọ ije mba ahụ ma ọ wụ ee mba ahụ kwekọta na ụmụ ha abụọ ga-alụkọ a ma ha ahụbe onwe ha anya nwa ajụọ onwe nwa ajụjụ jụkwala ajụjụ nọ na these two families ọ rị mma shalụmonye ekwekọta nwa ajụọ ụmụ nwo ndị nọ ụzọ ije ebe ọbụla ha nọ hmm. nwa ekwekọta nwa alụọla ọ kpa eji alụ in those days ọ kpa eji alụ mgbe ahụ mana ha chọrọ ịjụ na-awụ kpa eji emega ha ugbu a na-awụ ma ahụ kpa eji eme ya mgbe ahụ ejikwa ajụ ajụjụ mgbe ahụ ha eji eme ugbu a wụ gị na-ahụ mmanụ onye ị mahụ ke nwo kpọga Facebook ke nwo kpọga Twitter ke nwo kpọga mmanụ ziri gị picture onye ahụ o nweghị onye jụrụ ajụjụ ịjụ ahụ ihe gbasara onye ahụ gị anọrọ na Facebook onye ahụ ana-asị gị ya nọ Enugu a ya wụ big man ya ya wụ ke ya agwaga e, e, e, gị gwaga gị na agị gana si ebe ahụ fụa bịa chọọ ya ihe na ahụrụ awụhụ ihe ị hụrụ na Facebook mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma mgbe ụfọdụ ọ na-adaghịkwa adaghị ka maazị Ejike siri kwuo ya so ha ekwugo ugbu a ọ wụ onye memana ya lezie anya hmm. e nwere onye ga-ewe a picture akọmana gị si onye ewe onye onye ewe onye ewe onye ewe onye gị na-eje eme ala bekee nne gị ekwere maka o bi e, e, e, amerịka ma o bi London a sị he o bi london ị ma ihe o mega ebe ahụ nke ahụ wụ hmm, nke na-ewuzi ị ma ihe o ji ebi ebe ahụ achọghị m ịtụ ịgha ọnụ na nke ahụ ị ma ihe o ji anọcha ị ma ihe o ji ebi ebe ahụ o nwere ike ọ nọ ebe e ji edoma ndị nwụrụ anwụ anyị ji akpọ mortuary asaga ndị nwụrụ anwụ ahụ ya eseela gị picture a picture nga kwụ ọla ntị were e, e, e, Bob Marley mee ngwere mmiri mara mee perming nna na-asị ee ọlụ ala dị ị na-arụ ebe ahụ hmm. ihe hụrụ ahụ ma ihe a hụrụ bụ ọrụ nkụzi ahụ ma ha kwụga ya bụ ihe ị na-akọwa bụ na onye ọbụla ga-asaji anya saji anya o jikwa eme amanye o nwekwa ndị o ji adabala wo jekwa na ihe ndị akpọga social media ahụna m ndị shị wo hụrụ di wo ebe ahụ ya daba ihe niile adaba akpa Chukwu nna jiri kewala nwu nwe ndị o ji awụ emecha ha ahụ a na-aghọrị mgbe ị na-ejekwa na hụ onye ahụ ọ wụ ma ha ịhụ oke mba
agbụrụ nke o chiri pụta nwụrụ agbụrụ ka ewuke ndị ọjọọ na nwụ ha agbụrụ ka ewuke ndị ọma ị ga-eme gịnị i wee hapụ ya wee lara onwe gị azụ obi a ga-agbawa gị ọ ga-eweta gị obi mgbawa mana ọ ga-akarụ gị mma na i wepụrụ aka mana itinye isi ebe ahụ ị fụzie ihe a ndị mmadụ gwara gị o mechaa o nwere ike ọ bụrụ ihe ga-ebute ọnwụ nye gị nwa bụ nke nwoke ma nke nwaanyị a na-anụ anụ ọ bụ okay ma obi gbawa gị ị ga-ekwesịkwara ime gịnị wee chịkọta akpakwa onwe gị ọ wụrụ sọsọ naanị ya bụ nwaanyị nọ na ihe gbasara ọnụ di na nwaanyị ọ naghị adị mma e jekata ihu e jechie azụ a sị ọ bụrụ ma nwata egeghị na nne ya na nna ya ntị ọ bụrụ ma ihe na-eme ya wee mewe ya o nweghị ihe ga-ajụ ya gịnị na-eme gị
mana tupu anyị a na-asị ka o mesịa hmm. o nke m chọziri ịjụ ugbu a bụ nke na-egbu ume imeri kedu nnọọ nke bụ a lụchaa di na nwanyị ha wee gbasaa a sị na nwanyị ọ lụkwala di ọzọ mụta ụmụ ebe ahụ a sị maka ihi na ọ ka lụrụ onye ahụ na

i luo kịta nwee ka e si asụ ya bụ asụsụ na nwoke na-eje na-atụmasị ọmụ na ụmụ agbọghọ na-agba okirikiri hmm. ị na-atụba ọmụ na agbọghọ mana i merọ ife n'isi nwaanyị ama na ụnụ ghọta ife m kwu ị na-amamasị hmm. ọmụ hmm. ndị oyibo na-asị na ọsọ when you sow your wild oats ka nke ndị bekee sụga mana nke anyị nwa ga-asị na ị na-amamasị ụmụ nwaanyị na-eme ụfọdụ ọ na-enene nnu ọ na-eme test na-aga okirikiri hmm. ihe anyị na-ekwu bụ na omenala Igbo kwuru na ụdị ihe anwa mee n'ebe nke anyị o nwere ihe anyị na-akpọ ya na ị ga-eme ego utu ezi hmm. ọ bụrụ na ị mere ego n'isi nwaanyị tụbara ime nwa anwa ọ mụ abụrụ nke gị ọ bịa bụrụzie na onye anwa anụgori di anụ wee mesịa ha gbasaa mana ụgwọ anwa ị kwụghe list anwa e dechara ị ghọtara ebe m da-aga ihe ahụ e dere eji ebu ibu ịhụlanụ nke ole eji ejide n'ụgbọ aghara adịla list ahụ ihe ahụ e mere a na-akpọ ya ịkwụ ngọ ịkwụ ngọ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị anwa nwoke sị na ya na ya ga-ebikwazi ga-eje kwa ngọ n'isi ọ bụ na fa anabata ya bụ ngọ ọ ya bụ na nwaanyị atọrapụgo ezinụlọ anwa ọ nụrụzịa di ọzọ mana ọ bụ na akwụrọ ngọ o wee baa na be nwoke ọzọ mụta nwa nwa anwa ọ mụ bụ nwa nwoke anwa nụrụ ya ọka omenala mana o nwe ofu ife m chọ ka m kwuo hmm. a bịa ndị be anyị iwu ndị ọcha ndị oyibo bịazi na ihe ma bụ omenala e wee bịazia nwee nke a na-eje n'ụlọ ikpe eje etinye aka n'akwụkwọ kọt e jechaa nke ahụ a da-eje n'ụlọ ụka e nwegofu n'iru iwu ụzọ ịnụ nwaanyị naabọ bụ site na omenala na atịtị na nke ndị ọgbara ọfụ ndị nke nwanne ya nwa ọ nwoke nụrụ ya nwe nwa nwa ada agbagha ya agbagha na ebe anyị nwa si wee pụta maka ịma na ịbịa na omenala dị n'iche n'iche mana okirikiri ala Igbo ebe hiri nne otu a ka ọ dị ife anyị na-ekwu okwu ebe a n'Igbo anyị adị ekwu maka ụmụ obodo ọzọ ga-aba aga na-asị na onye njenje na-aje ọ na-amụta ihe ọ bụrụ na saịdị ebe Ghana ka a dị iche mana Ghana adịrọ n'ala Igbo ya bụ ihe ị na-akọwata ugbu a bụ na onweghị mmekwata

ọ bụrọ nke ndị ọcha a na-asị na a fụrụ mmadụ n'anya ofu izuụka izuụka nke ọzọ ọ sị na ọ kpọkwago ya asị ma ọ bụ kedu ka a sị na a na-fall in love one week one week love eme expire love nke side nke anyị anaghị eme expire like that maka ọ ya nwa ka o ji bụrụ na njụ ntọnana na afụfụ ị ga-ata e wee sị na gị na onye a bụrụgo di na nwunye ine n'oge ụfọdụ a na-ekpebara sị biko ịmarụkwa ihe ga-eme na gị na onye a mebiru na ọnwa etewa unu mbọchị ọbụla unu ga-agbasa kpọkwanụ mmadụ niile nọ etu a ka ha bịakwa ọ kwa ị ma na ọ ma-ekwe omume gịnị ka e ji kwue na ịnụ di na nwunye abụrọ ee e, ọsọ nwaanyị na-agba jide ara ya aka iwe wekwana ụmụ nwaanyị

were ya na nwayọọ makwala ihe ị chọrọ ikwu ha fụọla m ihe m kwuo bụ na ihe gbasara ịkwụ ngọ na nwaanyị nọ na be di maka ọ bụghị a na-ekwụrọ nwaanyị ka nọ na be di ọ na-akwụ ngọ bụ ife ga-atọrapụ gị nwa ọbụla ị mụ na nke nwoke a ọ họghị ka gị na nwoke na-eme ị mụcha o nwekwa ike ọ bụrụ na nwoke amụta bụrụ ọrị nwa so nke ọ bụla i jeta ebe a bụ uru nwoke ngwere dara ibi bụ uru dinta ka ọ bụ ị ghọtara otu a ngozi otu a ka ọ dị

ọ nwụrụ gị na ya wee biri gị na ya wee biri mgbe ọ sọ ọ nwụ ị ga-eje kwụ ụgwọ isi ya o nwere ike ọ mụtasịgo ụmụ ịma ihe anyị mụtasịgo ụmụ ọ dị ka ihe a na-akọ akụkọ bifo eh, na fa ama eni nwa fa nwaanyị na ị ga-eme ị ga-emelịtarị ihe niile ma ọ nwụrụ n'ozu ahụ ọ gbam a na-eme ya eme ọ wụ omenala nke ahụ unu na-eme bụ ọyị unu na-eme ọyị na-amụju ụlọ ị na-akpọ onye ahụ darling ị na-akpọ onye ahụ di gị ihe ọbụla mere nwaanyị ahụ ị nụrụ Igbo wụ ofu E, maazị a na-eme ya n'obodo unu ihe ọbụla mere nwaanyị ahụ ọ nwụọ list ịsha ndị Owere ji apị ya nnụ ị ga-eme ya n'ọnwụ ahụ, ma ọ rị ndụ ma ọ nwụ ọnwụ ị ga-azụga ihe ndị ahụ niile ibiri ka a ga-enye gị ị na ga-ebe akwa ihe a ga-enye gị ị ga-emega ya because ị dara iwu kemgbe ụwa na ịdara iwu gaa kpọrọ nwaanyị onye gaa kpọrọ nwa akịrị mmanụ domi ụyọ gaa ya amụ nwa unu na-amụcha nwa ndị na-anamị ihe mere nwaanyị ahụ nwa ọbụla mmiri ya nwụọ ihe ahụ eji ede anyị eji enye nke gị ga-awụ double tụọ kara gị mmasị gị hụ nwaanyị owere gị chọrọ ịlụ ya jirikwa nwayọọ mgbe acha ihe niile ahụ a sị gị wee ka a sịkwa gị ewe ala ngwa na o zuola anyị meela gị ebere

mekpe onye dị
ịnụ nwaanyị owere dị ka isi ofe owere mana nwekwa ihe dị n'ime agbachara m nkịtị a sị na ofe owere ejighị esi enyi ha o nwekwa ihe dị n'isi ofe owere ọ ihe eji emeghe ọnụ o nwekwa ihe dị n'ịnụ nwaanyị owere e nye gị list

o nwere ihe ị ga-asị ndị be anyị tupu lọlọ abata igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ihe dịka ụnụ akọkwana m ee ụwa ọzọ m ga-apụta aga m abụkwa onye igbo anyị na-asị na nkata anyị na-akpa ebe a abụrọ sọsọ anyị nwa na ihe anyị ji wee wepụta ya bụ ka unu soro anyị wee tụnee ya ebe ọbụla unu nọ anyị chọọ ka anyị were ọnụ anyị wee kọọ akụkọ gbasara igbo ka ndị ọzọ ghara ịbụzị fa ga na-akọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo ihe gbasara anyị biko ee ụnụ ga-arụ arụ ụnụ ka soro anyị n'ihe a anyị na nkata anyị na-akpa oge niile nke anyị kwutere ma ọ dị mma ma na ọ dịrọ mma ọ bụrọ sọsọ anyị nwa maara ihe gbasara anị Igbo ebe ụnụ nọ ụnụ atụnye ya ọnụ ọ ya ka o ji wee bụrụ ezumezu ka anyị tụọ alo wee gbuo ya bụ nkiri ka ọ ghara ịwa anyị n'afọ ekene m ụnụ na-emenụ
nwanne m nwaanyị lọlọ ngwanụ kedu ihe ị na-asị ndị be anyị ndị Igbo ya leela nnu mma unu ga na-aga aga na-abata abata ihe ọwụla unu tiri aka nnu ga-aga aga ọ ihe ejiri mara ndị Igbo hmm. anyị ndị aka ihe ọwụla anyị tiri aka ga-aga aga o nwe onye anyị ga-aga n'ihu Anyị sịkwanụ unu agbalịala soro anyị na Igbo Amaka, Igbo mara mma. Anyị sịkwanụ unu bịakwa mgbe ọzọ bịa gerekwa ihe ndị anyị kwuga adịchahụ mkpa na onye ọwụla mara na omenala Igbo mara usoro Igbo marakwanụ E ji eme ihe ị wụrụ onye Igbo bụ ị ga-esi mee omenala omenala ka ọ ghara ịwụ na ị nọ na mmiri ncha baa gị n'anya. Ndewonu. Hey!
Ọ dị egwu o. Hmm. Onye chịkọtara eh, lọlọ Ijechukwu n'ejike a o mm, biko nụ ụmụnne m na ụmụnna m Ah,